Judy Meg, Fáilte go dtí Ar Mhuin na Muice, conas tá tú? Tá mé go breá, go raibh maith agat. Ar dtús, tá tú ó Raidió na Life, ach cad tá tú ag dhéanamh i Raidió na Life? Is mise an Oifigeach Forbartha agus Oiliúna le Raidió na Life agus mar sin bím ag déileáil le ár gcuid obair fhor-rochtain agus mar chuid de sin tá muid ag dul amach chuig scoileanna agus ag iarraidh saghas deiseanna a thabhairt do dhaoine páirt a ghlacadh in obair Raidió na Life agus deiseanna craoltóireachta a thabhairt dóibh. Iontach. Tá sé sin, Spraoi is ainm don an saghas project seo, an bhfuil? Sea, an tionscadal Spraoi, is saghas rud nua é. Táimid tar éis a bheith ag obair le páistí bunscoile roimhe seo ach anois táimid ag iarraidh saghas go nglacfadh siad seilbh ar an, ar an tionscadal agus Spraoi an t-ainm atá air agus Mar chuid de spraoi tá muid ag dul ar camchuairt scoile so tá sé sin déanta againn. Chuamar ar cuairt chuig sé Gaelscoileanna le déanaí i mBlá Cliath agus san athbhliain tá súil agam go mbeidh muid in ann ceardlann a reáchtáil i stiúideo Raidió na Life le haghaidh páistí bunscoile chun scileanna craoltóireachta a thabhairt dóibh agus chun go dtuigfeadh siad na deiseanna a bhaineann le stáisiún pobail agus gur leo an stáisiún agus go bhfuil lán fáilte rompu bheith páirteach agus go gcloisfí a a nguthanna ar ar an aer chomh maith. Tuigim, tuigim.
So, agus tá fhios agam rinne Near FM rudaí mar seo agus rinne Raidió na Life rudaí mar seo cheana. So, an bheidh sé seo beagáinín níos níos difríocht? em mar bhí tú a rá go bhfuil go bheidh tú chun a lán eolas a thug amach i gcomhair em faoi raidió pobail mar tá raidió pobail an difriúil ná em an raidió eile Tá sé.
Is dócha ó thaobh, sea, tá muid tar éis obair a dhéanamh le bunscoileanna roimhe seo em agus tá sé mar chuid de, de, den sprioc atá ag gach stáisiún pobail go mbeadh siad saghas ag déanamh obair fhor-rochtain agus ag tabhairt guth do gach éinne sa phobal em Is dócha go bhfuil struchtúr níos foirmeálta air anois againn Right. agus go bhfuil saghas, tá a logo féin acu le haghaidh spraoi Raidió na Life. Tá, táimid ag iarraidh go mbeidh saghas a rannóg féin acu taobh istigh de Raidió na Life nach bhfuil siad díreach istigh le gach éinne eile ach gur, gur leo an chuid seo de Raidió na Life. Sin an rud tábhachtach agus ceapaim ó thaobh. Ó thaobh stáisiún pobail de, go bhfuil an-chuid stáisiún ag déanamh tréan iarracht chun obair fhor-rochtain a dhéanamh agus gur rud an-deas é faoi stáisiún pobail gur féidir linn é sin a dhéanamh, gur féidir linn deiseanna a thabhairt do dhaoine, gur féidir le daoine a guthanna a fháil ar an aer agus tá sé tábhachtach go gcuimhneodh muid ar gur chóir go mbeadh guth ag gach éinne agus iad óg nó sean. Sin fíor. Sin fíor. Agus chomh maith leis sin ceapaim mise go bhfuil sé an-tábhachtacht gur, em, go bhfuil seans chun gach páiste, em, a ghlacadh pháirt.
Sin an rud, sea. Em, agus muid ag, ag roghnú scoileanna don chamchuairt, em, rinne muid iarracht, em, scoileanna ó gach, em, taobh den, den cathair a roghnú. So, chuamar. An uair seo, ar an gcamchuairt seo, bhíomar i mBaile Bhlainséir, bhíomar i dTamhlacht, bhíomar i Ranelagh, bhíomar i, cén áit eile? Bhí muid gach áit thar timpeall na cathrach agus idir. Right, agus an bhfuil siad, siad na Gaelscoil go léir, an bhfuil siad? Is Gaelscoileanna iad. Right, ok, thuigim. Is Gaelscoileanna iad. Ach tá muid ag iarraidh Táimid ag díriú isteach ar Ghaelscoileanna faoi láthair, cé go bhfuil muid tar éis cuairt a thabhairt ar scoileanna eile chomh maith. Anuraidh, thug muid cuairt ar scoileanna, scoileanna Béarla chomh maith, bunscoil Mother of Divine Grace agus Carysfort National School, Saint Mary's Boys National School chomh maith. Ach tá muid ag díriú ar Ghaelscoileanna faoi láthair ach amach anseo tá súil agam go mbeidh muid in ann díriú ar scoileanna eile ach is dócha is clár rud beag éagsúil é leis na scoileanna eile os rud é go bheadh sé saghas Nuair atá muid ag labhairt leo, bheadh sé saghas dhátheangach agus níos mó Béarla, ach leis na Gaelscoileanna, tá tá níos mó Gaeilge acub agus mar sin is féidir leo níos mó rudaí a dhéanamh gur féidir linn a chraoladh ar Raidió na Life, mar ní bhíonn muid ag craoladh i mBéarla seachas amhráin agus rudaí mar sin. Yeah, yeah. Agus bhí tú a rá go bheidh siad páistí ón bunscoil, ach cén aois nó cén rang an bhfuil ehm an bhfuil suim agat chun ehm, na pháistí seo ag glacadh páirt? Bhuel, faoi láthair tá muid ag díriú ar na ranganna níos sinsearaí agus mar sin, saghas rang a trí, ceathair, cúig agus sé. Ach arís, mar a dúirt mé, bheadh muid ag iarraidh é sin a leathnú amach níos déanaí. Roghnaíomar rang a trí, ceathair, cúig agus sé ó thaobh an Ghaeilge de agus nuair atá siad ag déanamh. agallamh agus ag cur agallamh ar a chéile. Tá sé rud beag níos éascaí dóibh mar tá an Ghaeilge saghas acu faoin am sin, mar an cuid is mó de na páistí atá ag freastal ar Ghaelscoileanna níl Gaeilge acu sa mbaile agus tá siad ag foghlaim Gaeilge nuair a théann siad isteach agus mar sin nuair atá siad an-óg seans nach bhfuil Gaeilge líofa acu go fóill agus is dúshlán eile é sin dóibh agus mar sin nuair atá siad rud beag níos sine agus lán compórdach leis an nGaeilge tá sé rud beag níos éascaí dóibh agus níos éascaí dóibh an trealamh agus gach rud a úsáid agus tairbhe a bhaint as an cúrsa nó an cheardlann. Agus cén saghas ábhar a bheidh, an bhfuil siad chun a cláracha féin a dhéanamh, an bhfuil sé sin, cad atá tú ag iarraidh a dhéanamh chun a chlár a chéile, a chur le chéile? Bhuel, go dtí seo leis an gcamchuairt bhí muide ag cur agallamh ar na páistí agus bhí siad ag saghas, ag casadh amhrán dúinn agus rudaí mar sin, ag casadh ceol dúinn agus ansin chraolamar é ar Raidió na Life. Ach leis na ceardlainn tá súil agam go mbeidh na páistí em ag foghlaim conas an trealamh a úsáid so conas b'fhéidir em.